anyị na-asị gị nnọọ na ABS Chief eh, Ben Ugochukwu Ikokwu onye edemede o dego akwụkwọ rinne n'ihe gbasara Igbo Igbo eh, ntị ike eh, the true origin of Igbo and her, and her culture Ọchọ ihe ukwu o dego ma o tinyechara ya ma na CD ya ka ị na-egere ya ka anyị ji wee maka onye edemede eh, nakwa ihe onye nka na-eme ihe nka doro anya anyị nwekwara Dike Ugbaja ozi ọma ọdịnala ka ozi ọma ọdịnala ka na ya Nkụ dị na mba ka na-eghere mba ya. ọ ya ma ọ ya ma Igbo mụrụ ọzọ mụọ eze ekenekwa m. Mm. Ah, kedu ka anyị bido na ihe gbasara ụmụ akwụkwọ adịghị enwezi mmasị ịgụ akwụkwọ n'oge dị kịta
ee ihe butere ụmụ akwụkwọ adịghị enwezi mmasị n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ịgụ akwụkwọ taa ee, oge ụfọdụ asịkwa na ụfọdụ dịkwa ka o si ndị na-achị anyị n'aka n'ihi nchọpụta anyị nwere ụfọdụ ka ọ na-abụ a jụọ ha ha sị na na a sị sị amanyezina ụmụ akwụkwọ ịgụ akwụkwọ dịka ụlọ akwụkwọ nke gọọmenti nwe ọ dị iche na nke nnọrọ onwe dịkwa iche na nke ndị ụka nwe nke ndị ụka nwe na-agụ akwụkwọ n'ihi na ọ bụ iwu na ị ya-agụrịrị akwụkwọ ama ya bụ otu a ka anyị si fụ ya na nchọpụta anyị mere ee mana ife anyị na-ekwu bụ na i nee anya anyị nwa bụ ndị na-ede akwụkwọ maọbụ na-akụzi ihe gbasara Igbo maọbụ asụsụ Igbo anyị na-agba mbọ ịfụ na-akwado ka ụmụaka anyị na-agụ akwụkwọ ọ ya kpatara anyị ji ekwu i nee anya mụ nwa bụ ofu onye n'ime ndị Otu Sụwakwa Igbo Nigeria Initiative ya bụ anyị na-achọ ka ụmụaka gụba tụmadụ nke e dere n'asụsụ anyị ọ nya ka anyị na-eti mkpu ka a gụba akwụkwọ tụmadụ nke anyị dere n'asụsụ anyị na ọ dị ezigbo mkpa rinne maka na ọ na-enyere ụmụaka anyị aka ịghọtawanye ife anyị na-ekwu na be anyị
ndị United Nations na ọ ga na asụsụ Igbo ga-anwụ ozi ọma ọdịnala Dike Ugbaja kedu United Nations sị na na ihe dị ka afọ iri ise na a ma-enwezi asụsụ Igbo ọ eziokwu
i nee anya dịka e si aga ọ bụrụ na a naghị akwọ ya bụ mmiri n'oge kịta ọ ka nọ n'ikpere ụkwụ ọ nwekwara ike iribido anyị esobu m ndị sịbu mbụ na ọ bụcharọ eziokwu mana enego m ya enego m ya bụ ihe neruo ya anya ọfụma fụ na ị bata n'ọka ebe a ị jụọ mmadụ ụmụazụ igbo one ndị a mụrụ n'ala igbo na-asụ igbo i je na ngwuru dị iche iche ezinụlọ dị iche iche ihe ị ga-adị na-anụ bụ junior come junior go hmm. junior come junior go onye mgbe e jụọrọ ya madam kekwanụ ihe i ji asụrụ nwa oyibo ma ọ bụrụ ị sụọrọ junior igbo ọ sị gị junior does not speak igbo and ọ na-ekwu ya ọ na-anya isi ọ na-atọ ya ụtọ wee fee n'isi wee sị na ebe anyị na-eje dịka ya bụ ọkwa United Nations na-ama bụ ọkwa anyị ga-eneba anya nke ukwuu maka na agwọ nọ n'akịrịka ịgwa ya eziokwu Chifu Ugochukwu um, biko kedu ọ bụrụ na a sị na um, ụmụ akwụkwọ ga-agụsi akwụkwọ ike o nwere ihe kpatara ya kedu kedu kedu ihe a ga-eme ka ha tinye uchu n'ịgụ akwụkwọ maka mgbe ụfọdụ ọ sọsọ oge e ji eme nnene ka ha ji nnene akwụkwọ ha ji etinye uchu n'ịgụ akwụkwọ ee ife a ga-eme erika nke mbụ ọ bụ na aka ọchịchị na-achị ala igbo tụmadụ ndị ọchịọra ndị a na-akpọ gọvanọ n'olu ndị iti ga-enye aka tinyegasịa ihe nrite asọmpi dị iche iche ọ ihe ndị a na-akwalite ụmụaka wee tie ya ọ bụrụ iwu na tupu nwata dịka e si mebu ya n'oge nke ọchịchị gara nke a ji wee banye na e tiburu iwu na tupu i si na klaasị baa klaasị ọzọ na ị ga-enwerịrị igbo opekata mpe o ruo ife dị etu a ruo ife dị etu a ọ ife ndị a na-eme enwe mmasị ịgụ tụmadụ nke anyị a maka na i nee anya taata ị fụ na ihe na-eme na be anyị ị ya-afụ nwata gụsịrị akwụkwọ ị jụọ ya ajụjụ ọ sị gị na ya adị asụ igbo na ya amarọ igbo i chee na ọ egwuregwu mana kịta o lue ebe ụfọdụ ụlọ akwụkwọ anyị na-arụ because eh, o nwere ụfọdụ ụlọ akwụkwọ ya bịbịazịa taa ikwuo ị kpọta nwatakịrị ya-agụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ị fụ na ọ marọ asụ Igbo abịazi ọ bụrụ ihe ndọchigha aka elekere azụ nye nwatakịrị ahụ ya na ụmụaka ibe ya imekọrịta ihe n'ala Igbo ebe a o wee na-eme na ụfọdụ ụlọ akwụkwọ kịta na-etizi iwu na tupu ị na-akpọta nwatakịrị n'ụlọ akwụkwọ na ị ya-ebido nne na nna ga-ebido ịkụziri ya Igbo ụfọdụ nne na nna ndị a na-akụziri ụmụaka ha asụsụ mba ọzọ na-eche na ha na-emere nwa ihe ọma mana ha amaghị na ha na-egbu nwa ahụ egbu n'ihi na oyibo ma ọ bụ asụsụ ọzọ ị na-akụziri nwa ahụ kedu ife ị gụrụ were akụziri ya ị ghọtago ya bụ na ọ ka mma na ị kụziere nwa gị asụsụ igbo ọ bụrụzie oge ọ ga-amụta asụsụ oyibo nke bụ iji kpakọrịta nkata ya na ndị obodo ọzọ abụrọ ndị igbo ọ bụrụzie oge o ruru eru ya ịmụta ya ma ọ bụ ịgụ ya Ọ bụ ya mụta ya n'ụlọ. ọ na skuul na skuul ka a na-amụta Ee, etu mụ na gị si mee eme. Ee, dịka ogbe aja onwe ndị ndị a ga-ata ụta ọ, ndị nkụzi ka ọ ndị nne na nna ka ndị a ga-ata ụta maka ụmụ akwụkwọ agụsị akwụkwọ igbo ndị a ga-atakarị ụta bụ ndị ndị ọchịchị maka n'eziokwu ọkwa na ha ji ji jide mma ọ bụrụ na ihe dị ka onye ndu na-edu obodo pụta eh, na- na-asụsi igbo ike afụ ya na ọ na-asụ igbo na-emeghị nkụja ịma na ndị mmadụ na-achọ inwomi ndị nọ n'elu ọ bụrụ na mmadụ dịka eh, eh, emeka anyaọkụ mmadụ dịka chimamanda mmadụ dịka ọdịka mmadụ ọdịka mmadụ na-afụrụ onye afụ ọ na-asụ n'ọha igbo ụmụazị igbo ga-asịkwa na igbo a bụ ihe ekwesịrị ịdị na-asụ mana mgbe ịfụrụ ndị nne ndị a ha kwesịrị ịdị na-eme nwomi ka ha na-asụ oyibo ọbụna ebe ndị Igbo gbakọrọ ebe na-eme ọha na eze oyibo ka ha na-asụ ọbụna ebe ndị Igbo gbakọrọ ebe na-eme Igbo conference oyibo ka ha na-asụ gwazie m ọ Nnia Nwodo bụ onye isi ọha na eze ee nọrọ n'ọgbakọ na-asụ oyibo mana ihe Igbo ka ọ na-akwado kezie ihe ọ na-agwa nwa si ya n'azụ ọ nne ewu na-ata ee, Agbara. na-ata agbara nwa ya na-ele. ọ nwekwa ka m si na ya anya dịka m na-esi agwụ n'ihe ị na-ekwu maka

nne na nna na-asụrụ nwa ya igbo o nwere egwu m gụrụ m jụrụ ajụjụ ahụ wee sị na nne na nna ma ọ bụ onye nkụzi na-amanye nwa ya ịsụ asụsụ ọzọ na-abụghị asụsụ igbo ma o jego nkwupụta ya bụ na nne na nna bụ ndị mbụ ụta dịala ndị ọzọ ụta dịala bụ ndị nkụzi na-amanye nwatakịrị na ọ bụrụ na ọ sụọ igbo na ọ- na na ọ dara iwu ataba ya afụfụ ife dị etu a jọgburu onwe ya tupu abịazie na ndị ndị na-achị achị ndị na-achị achị nwere ọrụ gbara ọkpụrụkpụ fa ga-arụ fa kwesịrị ịzụ ọbara dimkpa wee maa iwu siri ike kedu ka ọ- ọ ọ na-adị anyị ịfụ na ụmụaka anyị mụrụ na-asụ asụsụ obodo ọzọ Ya hapụ mere- asụsụ nne ya nke mere- Chineke nyere anyị No, ya mere- ya mere- na-ewere ya na nganga asụsụ oyibo bụ ife eji wee gbaa anyị bụ Igbo na- olu na- na Christmas eme Eh? ịga na mpaghara ala igbo dịsị iche iche ụfọdụ na-asụzi di ma

anyị nwa bụ ndị otu sụwakwa igbo ee wepụtara atụmatụ a mana ọ bụ eziokwu na e mere ya mana ọ fọrọ hmm. ọ bụghị iyi akwa igbo bụ isiokwu akwa igbo aha ji gị nere n'obodo na anya ka esi eyi ya akwa igbo ịfụ ha ka ha yie ihe asị onwe gị gịnị na-eme hmm. ịghọtago ee ya bụ ekwesịrị ịhazi ọfụma abịa na omenala ife kacha na omenala niile bụ asụsụ maka na ngwa ngwa anapụrụ gị asụsụ gị anapụgo gị iji bụrụ onye i fuo Asụsụ gasịa tupu ikwube okwu ejiji, erimeri na ekpemekpe. Ọ ife anyị na-akụzi ma n'obodo ma n'ụlọ akwụkwọ ma n'edemede. Ọ ya kpatara edego m ọtụtụ akwụkwọ m ji enye aka. Ka anyị gbado ụkwụ ebe a, ka anyị gbado ụkwụ ebe a. Em, ị dego ọtụtụ akwụkwọ, agụta m ntị ike, The Origin of Igbo and Culture.

mana n'ihi ọkpụkpọ nke Chineke kpọrọ m ịrụrụ ndị Igbo ọrụ wee pụta wee bido ide akwụkwọ ee eh, ife dịka 80s around 89 eh, 88 89 then mana ịmagono afụrọ m ego epere m mpe na-ede akwụkwọ ebido na praịmarị 3 na-ede akwụkwọ ya bụ maka akwụkwọ gị niile
edere m etiti igbo n'igbo dee eziokwu pụtakachara ihe na mmalite ndị igbo na omenala ya n'igbo nke a nọ na sekọndịrị skuul kịta gọọmenti nyere ya nkwado dezie the true origin of igbo and her culture nke na-enye nsogbu kịta maka na akwụkwọ a ka a ga-asị na ọ bụ ofu nwa ka ibe ya Hmm? ọ bụ na nke a ka ị ga-afụ etu ndị Igbo si wee bịa na etu ndị Igbo si mụsa na etu ndị Igbo si wee gbasaa ma etu mmanwụ si bata n'ala Igbo ma etu ife arụsị si bido n'ụwa niile ma etu o si bata n'ala Igbo ma etu igwe nze na ọzọ kedu onye kụziri kedu onye na-elegara anya kedu onye kụziri gị ihe niile ebee ka i si wee mụta ebee ka i si wee ọ bụrụ na ị gụrụ akwụkwọ ọ dịbụkwa na onyonyo ọ dị na onyonyo ee ọ bụ nyocha na nchọpụta nke anyị mere anyị na ndị Izrel na ụfọdụ ndị eze ndị Igbo mere ya o were iri afọ abụọ na isii anyị mere ọtụtụ ndị ụkọchukwu nọkwa n'ime ya anyị mere nyocha miri emi ife dị na ya bụrụ ife m ga-akwụ ọtọ kaa mana ịgụ hmm. akwụkwọ agụsịa ya ị ga-ekwe na karaba nnukwu obodo
Igbo na nke Igbo wee bụrụ eziokwu pụtakachara ihe na mmalite Igbo E wee- e wee- e wee debezie ma ntị ike Mm. ee ọchọ ihe okwu wee derezie gaba Mm. Akwụkwọ ndị ọzọ. Chibere Ugochukwu Ike Okwu. O nwere ihe dị elu.